Bhuel, cén scéal é. Fáilte go dtí Plé agus Spraoi, episode uimhir 12. Agus tá Sonny eh, in éindí linn arís mar is gnách. Agus em, ach go hiondúil bheadh sé suite anseo in éindí linn ar, a- ar, ar, ar an gcouch, ar an tolg. Ach em, Tá sé ag ól uisce ansin sa gcúlra, níl a fhios an bhfuil an microphone in ann é a chloisteáil ach ar aon chaoi, má chloisim sibh, má chloiseann sibh aon sort torann aisteach, ní mise ná Rebecca atá á dhéanamh, sin. Agus má chloiseann tú sort n-iongachaí ag siúl thart ar arís, ní muid atá á dhéanamh. Tá sé go deas Sunny bheith ar ais in éindí linn mar ní raibh sé é féin ar feadh tamaillín, bhí sé gortaithe. Rith sé isteach i doras an chairr agus ghortaigh sé é féin mar bhí mise ag caint le duine eicínt agus tá mé ag ceapadh gur cheap Sunny go raibh gá dhó, mé, mise a chosaint ón duine sin. Agus rith sé isteach, bhí doras an chairr osclaí, rith sé isteach ann, Sonny! agus ghortaigh sé a ghualainn. Ach anois tá sé sort naocha faoin gcéad ar ais. aige fhéin arís. Ní raibh sé in ann dul suas staighre ar feadh tamaillín. Bhuel, bhí sé in ann, ach bhí sé ag déanamh sort rí beag dhe fhéin, tá sé, ní raibh sé ag iarraidh sort, bhí sé ag éirí sort leisciúil, ach, seach, tá sé, tá sé ar a shean léim arís mar a déarfá agus tá sé chomh maith is bhí sé riamh anois agus thug mise amach ag siúl le déanaí é agus tusa, bhí mise ag iarraidh bheith sort cúramach leis a fhásad, b'fhéidir ach gan mé ach ar fad le tráth te ach na rudaí cinnte leis ach. Bhuel, cuimhnigh go bhfuil sé, bhí sé tarraingt ar lead, bhí sé, bhí an-ghus ann, bhí sé an-bhreabhsach. Mar sin, tá muid an-bhuíoch as sin. Agus d'fhan sé ag teach tuismitheoirí Finan ar feadh tamaillín mar gheall, ní raibh muid ag iarraidh go mbeadh sé timpeall ar Ghaile beag, dá mbeadh sé gortaithe mar bheadh seans níos mó go mbeadh sé sórt cantalach agus bhí seans níos mó go mbeadh sé ag baint plaic. Mar sin, tá sé ar ais arís anois agus tá sé, breathnaíonn sé ar nós go bhfuil sé sásta go leor anois. Ó, tá, tá sé ag socrú síos anseo anois ag mo chosa anseo anois. Tá sé, tá sé ar nós hot, hot, hot water bottle deas anois ar mo chosa ansin, coinníonn sé deas teolaí mé. So tá sé ar nós hot water bottle mór dhó fhéin. Ná sea, sea, bhuel sea sin é. Bhuel tá an aimsir, ní, ní, ní, níl sí ródheas mar tá sé fliuch agus gaofar agus mar sin teastaíonn teastaíonn na hot water bottles is na long johns. An rud is tábhachtaí tá mé ag iarraidh déanamh ar an eipeasóid seo ná shout out a thabhairt go duine eicínt mar an chéad duine a tháinig suas agam IRL nó sa fíorshaol chugam agus luaigh sé an podchraoladh agus sin Brendan so seo dhuit do shout out Brendan tá súil agam go bhfuil tú sásta leis. Yeah, maith fear, maith fear Breandán. Yeah, tá súil agam go bhfuil tú baint taitneamh as an bpodchraoladh. Bhuel, níor dhúirt sé go raibh sé baint taitneamh as, dúirt sé go mbeidh sé ag éisteacht leis, so. Bhuel, dúirt mé, tá súil agam go bhfuil sé, tá súil agam go bhfuil sé, mar sin. Agus fuair mé teachtaireacht deas ar Instagram inniu ó Eoin P. Ó Murchú, Murch Mór. Tá mé i mo fan mór dhon content creator sin ar feadh tamaillín ó, tá mé ag rá ó Covid nó pé ar bith cén t-am a thosaigh mé á leanacht ar TikTok. Cuntas an-bharúil. más maith libh é a leanacht ach go raibh maith agat, tá mé sásta go bhfuil tú baint taitneamh as an podchraoladh freisin. Sea, go maith, go maith. Is ea, tá muid sórt deireanach ag taifead an episode seo, mar de ghnáth bíonn sé déanta againn i rith an tseachtain, b'fhéidir Dé Céadaoin nó mar sin, ach inniu í Dé Domhnaigh agus beidh sé tíocht amach amárach. Ach ná habair go bhfuil aon eh cluife nó aon rud ar siúl an deireadh seachtaine seo, bhuel níl aon rugbaí ná peil ann, an bhfuil? Eh, bhuel, tá, bhuel, bhfuil a fhios agat a Shéain ach, em, cúpla seachtain ó shoin, em, bhí Éire in aghaidh Nua-Shéalainn, na All Blacks sa rugbaí agus, eh, bhí rud eicínt ar an teilí ar, ar an nuacht agus, eh, bhí bainisteoir, Nua-Shéalainn ag caint ar an nuacht agus bhí sort jersey, geansaí, Nua-Shéalainn, rugbaí agus taobh thiar dhe ar scáileán nó ar rud, bhí All Blacks, bhí b'fhéidir 100 All Blacks, Tá siad chuile áit sa gcúlra agus deir mise, just le craic, deir mise go Rebecca. Cé as eisean, meas tú? Meas tú cén tír, meas tú cén tír eisean, meas tú? Agus céard a dúirt tú? Bhuel, bhí mise ag éisteacht lena chanúint mar cheap mise go raibh tú ag iarraidh go ndéanfadh mé buille faoi thuairim cé as é bunaidh ar an chanúint a bhí aige mar gheall Bíonn sé sórt deacair amantaí, Nua Shéalainn, an Astráil agus an Afraic Theas, idirdhealú a dhéanamh eatarthu sin. Mar sin, bhí mise ag éisteacht go cúramach ar feadh deich soicind nó rud eicínt agus dúirt mé, An Astráil? Agus bhí, ansin bhreathnaigh mé agus bhí, ansin thug mé faoi deara go raibh an geansaí agus bhí an lógó All Blacks scríofa chuile áit. Chuile áit. Chuile áit. Ach, um, níl, aon suim a'msa chor ar bith i rugbaí ná sacar nó so nuair a bhí na cluichí sin ar siúl le deireanas, an ceann a bhuaigh Éireann in aghaidh Ronaldo nó cé bhí? Sea, sin an football, sea, an football freisin. Por, an Phortaingéil a. Sea, sea. Sea, bhí cluiche maith millteach ansin. Níl aon suim a'msa agus cheap mise go raibh mise ag déanamh go maith mar ghléas mé an cailín beag ina outfit rugbaí a fuair mé duitse, níl fhios a'm Lá na nAithreachaí nó rud eicínt dhuitse. agus ghléas mé í sin san outfit agus dúirt mé ó tá sí réidh don cluife agus dúirt tú ó sacar atá ann nó an rugbaí. Sea, ah nach cuma, nach cuma sa sean-nós céanna é ach eh. Ach bhíodar, bhuel, bhí Éire in aghaidh an Astráil, bhí siad in aghaidh an Astráil an tseachtain seo caite agus eh, Bhuadar! Bhuadar, mar sea. Tá mé iontach, tá mé cinnte go bhfuil tú an-sásta é sin a chloisteáil. Céard a dúirt tú ansin, mar thosaigh mé ag zónáil amach trí soicind dheireanach ansin. Sea. Is maith is aoibhinn liomsa, bhuel, ní chuile spórt, tá rudaí áirid ann, níl suim dá laghad agam, galf, cuma sa diabhal liom, aon, níl aon suim a'm ann. Ní thuigim é. An t-aon uair a bheadh aon suim a'msa i aon cluife spóirt nó aon rud ná dá mbeadh Maigh Eo sa cluife leathcheannais b'fhéidir nó an cluife ceannais. Sin an t-aon uair. Is airím ar nós sórt poser amantaí má tá mé cha mo chean Críost tá siú bhí caint leis an fear sin bhí Maigh Eo le bheith ag imirt. Agus dúirt sé, 'Oh, I'd say now, má chuireann siad an duine sin ar an foireann, beidh chuile rud go maith, agus oh, ba cheart dóibh níos mó am a thabhairt don duine sin, agus da-da-da-da-da. Agus ní raibh clue dá laghad agam cé faoi a bhí sé ag caint nó aon rud. Ach ansin tháinig duine eicínt eile, agus, 'Díreach dúirt mise aon rud a dúirt an chéad fhear, díreach dúirt mé an rud díreach céanna leis an Dara duine agus dúirt sé, 'Ó, cinnte, cinnte, cinnte. Seilbhítear na saineolaí eicínt ar foireann Mhaigh Eo. Sea, is cuimhin liom é sin. Ach, sea, bhuel, nach iontach an rud é spórt ag an am céanna, bhuel, tá a fhios a'm nach bhfuil aon suim agat ann ach nuair a fuair Troy Parrott an, nuair a fuair sé an gól a bhuaigh an cluiche go Éirinn in aghaidh an Ungáir, Hungary, Inseann le hAnna de chuile dhuine fiáin ceart agus is ea, cuireann sé chuile dhuine in iúmar maith ar an sórt ach em. bhuel an té, an té atá suim acu ann ach go leor daoine cuireann sé sórt in iúmar maith agus em. is maith, is maith liomsa spórt ach tá rudaí áirid ann ansin bíonn tusa breá nuair,

ba chuma liom dá mbeadh an chéad chuid eile den séasúr feicthe agam agus ní bhíonn sé. Cuimhnigh ar an chlár, céard é an clár sin a bhreathnaigh muid air le deireanas, All Her Fault? Ó, sea. Bhí sé sin ag an tús, bhí mé ag súil go mór leis an chéad eipeasóid eile a fheiceáil agus na laethanta seo ní fheiceann muid ach, b'fhéidir, eipeasóid amháin go aon rud in aon oíche amháin mar gheall ar an gcailín beag. Mar sin, chuile oíche bhí mé ag súil go mór leis an chéad eipeasóid eile ach ansin ag an deireadh, bhí sé an, chuaigh sé sórt rófhada sórt ón. Bhí sé tú neas in Sé, sochaí, sé. Ea. Bhí sé ar nós go raibh siad ag iarraidh cor a chur sa scéal ach á bhrú isteach gan mórán céille ann sórt. Ach bhí sórt an iomarca corannaí, corannaí, ab ea? Sea. sa scéal agus níor thaitin sé sin liom. Bím ag léamh leabhra atá cosúil leis sin, cén t-ainm atá air, Freida McFadden an t-ainm atá ar an scríbhneoir agus an rud faoi ná, Bíonn sí ag iarraidh sórt cor mór a chur sa scéal nach mbeidh tú in ann déanamh amach céard a tharlós agus sin an príomhrud atá sí ag iarraidh déanamh, tá sí ag iarraidh cor a chur ann agus tá siad an-an-an réidh le léamh agus airím ar nós go bhfuil mé ag ithe takeaway nuair a bhíonns mé ag léamh na leabhra seo mar níl aon Níl tú ag náiriú guth do bhrain ar 100%. Cad é an críonadh intinne ar bith faoin é? Brain rot? Críonadh. Sin é. Ach bhraith mé ar nós go raibh an clár sin cosúil le ceann de na leabhra sin. Agus tá thart ar trí nó ceithre cinn de na leabhra sin léite agam i rith na bliana agus is sórt cineál Cén chaoi a ndéarfá i mBéarla guilty pleasure, pléisiúr ciontach, a bheith ag léamh na leabhra sin, ach bhraith mé an rud céanna freisin faoin sraith sin, All Her Fault. Bhí sé go maith, is bhí an, bhí an cast go maith, 'fhios a'd bhí, í siúd as Succession, is maith liom í sin agus, Siobhan na, Siobhan na Succession, Siobhan, bean, bean rua, ach, sé, as an Astráil í sin, nach ea? Ach bhí muid ag breathnú ar an chlár sin le chéile ach sin, chaill tusa suim ann nár chaill? Chaill. Bhí sé ag mar a dúirt mé bhí sé ag tarraingt as uilig ach ach tá tá sé tá sé sin bunaithe ar leabhar is bean bean Éireannach a scríobh an leabhar sin ní féidir liom cuimhniú cén t-ainm atá uirthi Gallagher ab ea? B'fhéidir go bhfuil an leabhar féin níos fearr ná an níos fearr ná an tsraith. Bhuel go hiondúil Bíonn, Go hiondúil bíonn an leabhar níos fearr ná an leagan scannán nó sraith teilifíse, i mo thaithí-sa. Níl 'fhios a'm an bhfuil aon leabhar atá léite a'm is an leagan atá ar an teilí nó ar scannán déanta dhe. Níl mé in ann cuimhneamh ar aon leagan a raibh níos fearr ná an leabhar. Cheap mise The Martian. cé scríobh é sin? Andy Weir, tá mé a cheapadh. Bhí an scannán sin, cheap mise, chomh maith céanna leis an leabhar, mar léigh mé an leabhar is bhreathnaigh mé ar an scannán an, 'fhios a'd, díreach tar éis an leabhar a chríochnú bhreathnaigh mé ar an scannán, tháinig sé amach sa bpictiúrlann. Sé thart ar an t-am a chríochnaigh mé mo bhunchéim sa luibheolaíocht agus sé an chéad, an t-aon scannán nó leabhar Bhuel, cinnte, an t-aon scannán gur féidir liom cuimhniú air go bhfuil luibheolaí mar príomhcharachtar, mar an príomhcharachtar, bhí sé thuas sa spás ach tá mé ag ceapadh go raibh luibheolaíocht aige mar a bhunchéim. Chúig bhliana déag ó shin, an bhfuil? Thart ar nó mar sin. Bhuel, ní raibh sé chomh fada sin, bhí sé thart ar dhá mhíle is a cúig déag is ea a tháinig sé amach.

Tá mé ag iarraidh Netflix a bhfuil nó b'fhéidir Disney nó. Fliuch go sin áit Ceann acu déarfadh sin. ceann acu. Tá Bíonn siad sort irritating you know nuair atá an oiread sin seirbhísí a'd agus fós féin tá scannán atá tú ag iarraidh breathnú air agus níl sé ann ar aon cheann acu. You know cé tú ceapadh déanann sin? Tá ghránna mar sin. Bhuel, sea, má tá Disney, Amazon, Netflix, Agus tá an RTÉ player, TG4 player ann freisin agus Virgin player agus tá go leor rudaí ann. Ach mar a dúirt tú, nuair a bhíonns tú ag iarraidh an sraith teilifís sin nó an scannán sin, an film sin a fheiceáil agus níl sé, níl sé ar fáil in aon áit, cuireann sé an-olc orm. Tá mé ag ceapadh go bhfuil TG4 player níos fearr ná an ceann RTÉ mar, bhuel, tá cúpla cúis ann ach tá tú in ann breathnú ar níos mó rudaí thar lear. ar an TG4 Player ná an ceann RTÉ agus an ceann TG4 níl an oiread ads is a bhíonns ar ceann RTÉ. Ní bhíonn. Ceapaim go mbíonn an ceann RTÉ ag glitcheáil go minic freisin, níos minicí ná an ceann TG4. Níl níl TG4 foirfe ach an oiread ach tá sé níos fearr ná an RTÉ tá mise ag ceapadh. B'fhéidir go bhfuil mé claonta ach. Tá mé aontaim leat sin i mo thaithí-sa freisin bíonn mé ag breathnú ar. TG4 player beagnach chuile lá anois mar gheall ar Eilín Beag, bhuel, Cúla4 is mó a bhíonns mise ag breathnú air. Ach á, tá, tá an-réimse rudaí ann, Elmo agus, bhuel, tá muid, bhí muid ag caint faoi seo, aha, cheana ar an tseans seo, cá háit do mo shiopa? Tá mé ag ceapadh go raibh, bhuel, bíonn sé go deas freisin sos a fháil ó Lilo agus Stitch, mar sin an ceann is mó a bhíonn siad ag breathnú air faoi láthair, agus

Ehm. Agus is iontach go bhfuil siad ar fáil. Ó, ní dochar ar bith iad, sea, ar aon chaoi. Tháinig cúpla rud eile freisin sa bpost inniu, a cuid bronntanais na Nollag! Agus tá mé ag súil go mór len iad a thabhairt di. Ach ní thuigfidh sí aon rud faoi Santy i mbliana fós, b'fhéidir bliain, bliain nó dhó eile b'fhéidir. Ehm. Ach. An bhfuil tusa ag súil leis an Nollaig? Tá na céanna domsa. Bhuel, tá muid ag déanamh Saintí Rúnda, mé fhéin, Fionán, mo thuismitheoirí, mo dhreatháireachaí agus m'uncail, agus níl fhios ag Fionán cé cén duine a bhfuil mise ag ceannach bronntanas dhó nó di, agus níl fhios ag, níl fhios ag aon duine, bhuel, ní cheart go mbeadh fhios ag aon duine ach bíonn cuid acub a' rá lena chéile cé a fuair siad, ach ní maith liom é sin chor ar bith mar baineann sé sin an spraoi amach as, má dheireanns tú má dheireann tú le duine cé fuair tú. Sea, milleann sé. Milleann sé. Agus sin sort an fáth go bhfuil sé sort spraíúil nó you know mar is sort bíonn iontas ort cé a fuair bronntanas dhuit agus bíonn tú ag iarraidh an reaction a fheiceáil nuair a osclaíonn siad an bronntanas a fuair tusa dhóibh agus mar sin. Mar sin, cúpla tuairim thar a's seo dhom. beagnach gur scaoil mé an cat amach as an mála. Bhí mé ag caint leat beagnach go ndúirt mé, ó, an leathanach, hmm, leis an duine seo. Ach eh. Mise, bheadh fuartú mise, tá mise ag fuartú mise. Bheadh muid go ceann mí, thart ar mí eile. Thart ar mí eile. Cén lá inniu? Sea, inniu. Cén lá fríd? Sea. Sea. Ehm, ach, ach cheap mise nach raibh muid in ann a chéile a fháil mar gheall go bhfuil muid pósta. Nach bhfuil siad in ann rialacha mar sin a chur ann? Níl fhios a'm. Ach is rud iontach é sin mar anois in áit cúig, sé, anois in áit sé bhronntanas a fháil, ní gá dhúinn ach ceann amháin a fháil, ceann amháin maith. Mar sin tá sin go deas an chaoi sin agus tá níos lú was it bother I guess má dhéanann tú dearmad ar duine eicínt agus má, mura féidir leat cuimhneamh ar, ó céard a gheobhas mé do chuile dhuine, ní gá dhuit ach smaoineamh ar duine amháin agus bíonn sin go deas agus tá mé cinnte go mbeidh bronntanais le n-oscailt ag an gcailín beag is dóigh gabhfaidh muid go Maigh Eo arís i mbliana. Is laghdaíonn an strus leis sin. Airím, níl fhios a'm, mar a dúirt mise cheana, go minic, airím, airím seans go raibh brú, seó brú faoi Nollaig. Bhuel, caith tú sort, ní maith liom sort an taisteal, is ea, tá's agat, is maith liom, is ea, is maith liom dul go Maigh Eo, is maith liom bheith ann nuair atá mé ann, ach is ea, go háirithe nuair nach bhfuil an aimsir go maith nó bíonn sort aimhreas ann faoin aimsir agus i dtaobh an trácht agus i nGaillimh go háirithe. Is ea, bíonn tú ceart atá. D'fhág agus i Maigh Eo, bíonn tú ceart, ach i nGaillimh bíonn i bhfad is i bhfad an iomarca daoine i mullach a chéile agus bíonn na scuainí, doesn't it, más Tesco nó Dunnes nó Supervalu nó Penneys nó cibé cén áit, bíonn scuaine mar muid agus bíonn chuile dhuine i mullach a chéile agus bíonn, níl fhios a'm, sort, bíonn rud eicínt san aer, bíonn chuile dhuine sort faoi bhrú, ní maith liomsa sin. Tá beagnach an siopadóireacht uilig déanta a'msa ó thaobh bronntanais de, ach an bia, sin an t-aon rud ach bíonn, tá mé ag súil go mór le am eicínt, níl fhios a'm cén t-am ach am eicínt an Nollaig a chaitheamh in Inis Oírr ach mar gheall go bhfuil muid anseo an cuid is mó den t-am bíonn muid ag iarraidh dul go mo thuismitheoirí i Maigh Eo ansin faoin Nollaig ach ba mhaith liomsa Nollaig a chaitheamh anseo am eicínt mar is aoibhinn liom theacht ar ais anseo le haghaidh Oíche Chinn Bhliana. Bíonn sin go hálainn, bíonn sé chomh ciúin agus bíonn an t-atmaisféar an-deas agus ach céard a cheapann tusa, an raibh sé aisteach an chéad uair a chaith tú an Nollaig ar mórthír? Bhuel tá gaolta agamsa, tá mo dheirfiúr agus mo dheartháir, tá tá gasúir acu sin agus á le tamall maith anois le os cionn deich mbliana ar aon chaoi go háirid nó sa Chinn. ca, bíonn mé féin is mo thuismitheoirí, bíonn muid i nGaillimh faoi Nollaig, ar feadh ceathair nó cúig de laethanta, go hiondúil téann muid abhaile don Oíche Chinn Bhliana. Mar sin, ní teacht isteach dhomsa ná riar an mil, bhí mise i mo chónaí ansin, b'fhéidir, tá a fhios agat, ceathair nó cúig de bhlianta roimh a chas mé leatsa, ar a laghad. Mar sin, tá sé go deas, tá a fhios agat, leis na gasúir, tá a fhios agat, na, tá cúpla, na leaids agus na cailíní, mar sin, tá an, tá an, is maith liom é sin. Ach is maith liom go mbeidh sceal, is maith liom goil go Maigh Eo freisin. Ach díreach an taisteal, bhuel tá a fhios agat, nuair a bhíonn mé san áit éiríonn go maith, ach díreach goil go dtí an áit, sin an. Go háirithe le Sonny agus an cailín beag anois agus an carr beag bídeach, an Nissan Micra, bíonn sé deacair, chuile rud a thabhairt linn agus Now bíonn an, bíonn an carr luchtaithe, bíonn sé, bíonn an carr luchtaithe le níl a fhios cé mhéad málaí, suitcaseannaí agus, agus anois mar a dúirt tú mar gheall ar an gcailín beag, bíonn, sea, tá, tá, tá beatha ar an, mar gheall tá Sonny beag bídeach ach tá an cailín beag níl sí ach, níl sí dhá bhliain d'aois fós ach mar sin féin, tógann siad an oiread spáis mar ní, ní díreach iad féin ach, Bíonn ar, is ea, bíonn orainn rudaí. An suíochán agus leaba Sonny, bia. Bia Sonny, tá a fhios agat na rudaí sin uilig, tá go leor sórt deiseanna rudaí a chaithfeas muid a thabhairt linn, mar sin, tá a fhios agat, ach arís is cuid den saol atá ceart, tá a fhios agat, mar a déarfá i mBéarla, first world problem nach in é. Tá mé ag ceapadh go léifidh mé an leabhar sin arís, An Nollaig Thiar le Breandán Ó hEithir as Inis Mór. Is cuimhin liom nuair a thosaigh mé, dhéan mé iarracht é a léamh an chéad Nollaig a bhí muid le chéile, tá mé ag ceapadh ba 2016 agus ní raibh clue na ngrást agam céard a bhí mé a léamh, tá a fhios agat, bhí orm chuile darna fhocal, bhí mé ag iarr, bhí orm chuile darna fhocal a sheiceáil sa bhfoclóir agus tá a fhios agat, bhí sé sórt tinneas cinn dhom bheith ag léamh an méid sin i nGaeilge. Ansin thriail mé arís é, tar éis cúpla bliain, cúpla bliain eile, agus ansin anuraidh, bhí mé chomh sásta liom féin, chríochnaigh mé an leabhar, ní raibh mórán fadhbanna agam é a léamh, ní raibh orm ach b'fhéidir focal amháin ar chuile leathanach, nó níos lú ná sin fiú, a léamh, a chuardú ar foclóir nó ar teanglann. Sea, ach sure mé féin, nuair atá mé ag léamh, bíonn corrfhocal, sórt, céard é sin? Sórt, tá a fhios agat, ní, ní, ní i gcónaí, ach bíonn corrfhocal anseo is ansiúd, sórt, ach tá sé mar a chéile i chuile theanga, tá a fhios agat, eh, Ó, ag, tá, cinnte, mar bíonn mise ag léamh i mBéarla an chuid is mó den am agus bíonn mé ag coinneáil highlight ar na focla nua a fheiceanns mé i leabhra. Agus fiú sna leabhair sin Freida McFadden a bhí mé ag caint faoi níos luaite, amanntaí bíonn focla nua ansin i mBéarla nár chuala mé riamh nó nach mbeinnse ag úsáid ró-mhinic. Sea, sea, sin é an rud. Sea, cuma cén teanga, beidh corrfhocal ann nach bhfuil fhios a't, fhios a't. Ach tá sé go maith go Scrabble, tá sé go maith go Scrabble. Ó, cinnte. Ó, is aoibhinn liom Scrabble a imirt, tá mé ag súil go mór leis sin a imirt anois faoin Nollaig, beidh sé go hálainn. Tusa. Beidh sé go hálainn chuile dhuine a thraiseáil. Sea. Ach tusa a bhuachanns go hiondúil, ach mara bhfuil mé ag goil amú, is níl mé cinnte dhe, sea, beidh, bhuel, cuireann, tá mé ag ceapadh nach gcoinníonn sibhse nuair a bhíonn sibh ag imirt, coinníonn sibh an scór, nach ea? Más ea, cuireann sibh an dáta agus an scór cé a bhí ag imirt agus ehm. Sea, is cuireann muid nóta beag síos faoi, tá cóipleabhar beag ann sa mbosca Scrabble ag baile, tá sean-Scrabble ann ó na seachtóidí, sórt ceann dos na original Scrabbles agus tá na pieces déanta as adhmad, tá sé an-deas an clár sin, sórt family heirloom anois ag an bpointe seo. Ach eh tá cóipleabhar istigh ann agus sea tá eolas faoi cé a bhuaigh, cé a chaill, an aimsir tú mo! Mar sin d'fhéadfadh muid b'fhéidir spreadsheet a dhéanamh agus anailís a dhéanamh ar na sonraí raibh tionchar air ag an aimsir nó ar an t-am den bhliain ar cé a bhí ag buachtáil, nó b'fhearr dhúinn, b'fhéidir, breacadh síos freisin cé méid gloine fíona a bhí ag cén duine nuair a bhíodar ag imirt agus mar sin de. Sea, bhuel, bímse sórt críonna go leor an chaoi sin, mar gheall, ní bhímse ag ól mórán, sea, b'fhéidir d'ólfainn gloine fíon, corruair fánach, fhios a't, ní hé go bhfuil mé in aghaidh deoch ach ní rómhinic, b'fhéidir faoi Nollaig, ceart go leor, b'fhéidir, ach.

Tá sé go deas beith nó siar is rud ach freisin tá go deas beith mar fianaise cé a bhfuath atá im deireanach. Tá mise ag ceapadh, mar má ghoill amú, go bhfuath, níl san go mbeidh aon duine deireanach bhfuath ná beidh muid ann ach bhfuath mar ceann nó péire deireanair é, a Chaith, mar má ghoill amú. Bheadh sin an-suimiúil breathnú freisin. Ó, agus scríobhann muid síos na focla uilig. Mar sin, bheadh sé suimiúil breathnú ar aon fhocal a thagann suas go minic. Mar bhíonn focla áirid agus chuile turn beagnach tá tú cinnte go dtiocfaidh sé suas. Ar nós ox, tagann sé sin suas go minic. Id agus Qi. Q, QI nach ea? Sea, Qi. Qi. Agus em. Bhfuil fhios a't cén rud nach dtaitníonn liom chor ar bith ach Scrabble i nGaeilge. Tá sé ní maith liom é chor ar bith mar gheall em fhios a't i mBéarla tá tú in ann S a chur ag deireadh an fhocail agus tá an tá focal nua a't sa chaoi ach i nGaeilge má tá tú ag déanamh an iolra má chuireann tú níl tú in ann an I a thabhairt isteach i lár an fhocail agus freisin an chaoi atá sé déanta an scrabble Gaeilge níl mórán fadas ann fhios a't Tá, tá, was it, tá a ann ach sin tá a fada ach ní, níl an oiread acu ann agus má tá tusa ag iarraidh an focal a scríobh le fada ann, muna bhfuil ceann, muna bhfuil guta a'd le fada níl tú in ann an focal a scríobh nó a dhéanamh. Is dóigh go bhfuil sé déanta sa gcaoi sin inár n-aghaidh lena dhéanamh rud beag níos deacra b'fhéidir, b'fhéidir, níl 'fhios a'm ach, ach tá mise ag ceapadh nós rud ar bith, ghabhfá ina chleachtadh, sort, tá mise ag ceapadh, ach d'imir muide cúpla turn de, ach bhí sé sort deacair dhomsa, sort, mar, as na cúiseanna sin a bhí tú a rá, sort, ach tá mise ag ceapadh, dá n-imreodh muid níos minicí é, nó dá n-imreodh muid cluiche, cluiche amháin sa tseachtain, fiú amháin, ní bheifeá i bhfad ag goil ina chleachtadh, sort, ar nós, cuimhním, sort, thosaigh mé ag imirt Scrabble i dtosach, Ní raibh aon, bhuel, ní mar go bhfuil mé iontach ag Scrabble fiú anois ach rud ar b'aoibhinn cabhair chluife te sa tiú sort, ach. Ehm, bhí sé an-deacair agam i dtosach, cuimhním bhí mé á imirt, níor, ní thuig mé na rialachaí, ní thuig mé sort, cuimhním, agus ar bíonn am freisin Dara, is aoibhinn leis bheith coinneáil am. Is aoibhinn leis seo coinneáil am do dhaoine eile ach nuair a fheileann sé dhó fhéin, tuigeann tú. Bíonn sé cinnte neart am a thabhairt dó fhéin. Tá mé díreach breathnú anseo mar ba aoibhinn liomsa goil ag Scrabble Tournament am eicínt ach is dóigh an rud a tharlódh ná a bheinnse thrashed ceart agus bheadh sé an-náireach. Mar sin b'fhéidir go mbeadh orm ainm bréagach a úsáid. Hmm, b'fhéidir. Ainm cleite eicínt. Ach feicim go bhfuil ceann ag tíocht suas an deireadh seachtaine seo chugainn, an naoú lá fichead agus an tríochú lá mí na Samhna, i Currach Cló. Cá sé sin? Cá hea? Currach Cló, cá sé sin? Níl 'fhios a'm. Ó, Contae Loch Garman. Ó, Loch Garman, ó sea. Ehm, ach tá sin sort, was it Ah, tá fógra sé- gairid mar sin? tá is sé- it? tá sé sin rófhada uainn. Tá sé sin rófhada uainn. Ach, eh, cén áit eile? Tá ceann i mBleá Cliath am eicínt, ceann i gCorcaigh. fan go bhfeicfidh mé anois, fiche fiche is a sé, Corcaigh i mí Márta fiche fiche is a sé á ní bheadh 'fhios a'd b'fhéidir go mbeidh mé in ann dul air sin. Chuirfeadh sé deis dhúinn goil ag cleachtadh b'fhéidir go mbeadh muid b'fhéidir mbeadh tú in aghaidh mise sa gcluiche ceannais ní bheadh 'fhios a'd Ach chonaic mé cheana pé bí cén áit ar an suíomh sin Irish Scrabble dot org nó pé bí cén áit go 'speánann siad an scór is fearr ón Tournament agus 'speánann siad an focal is faide. Mar sin, nuair a chonaic mé é sin, bhí mé ag dúil le ní bhfuair mise scór chomh hard sin riamh, nó fiú gar dhó. Ach is dóigh go mbraitheann sé sin má tá beirt nó triúr nó ceathrar ag imirt. Má tá díreach beirt ag imirt, beidh scór níos airde mar tá níos mó litreacha fágtha dhuit ansin, nach. Bhuel, tá mise ag ceapadh, ar nós duine, tá Is é duine de dhaltaí a rithfeadh cúig K, deir muid, corruair fánach, b'fhéidir, b'fhéidir go rithfeá, b'fhéidir uair nó dhó, cúpla turn sa mí nó rud eicínt, is cheapfá go raibh tú den, ó, tá mise sásta go fónta, ach ansin ghabhfá ag rása, tá fhios a't, rása ceart agus bheadh ag ritheacht in aghaidh daoine a bheadh ag ritheacht. traenáil, tá fhios a't, trí nó cheithre uair sa tseachtain, thabharfá faoi deara an difríocht. Más ea, tá mise ag ceapadh gurb é an rud céanna, tá mise ag ceapadh na daoine sin a bhíonns ag goil ag na comórtais, go mbíonn siad ag imirt, is dóigh, trí nó cheithre uair sa tseachtain ar a laghad, is b'fhéidir níos mó ná sin, ní bheadh fhios a't. Mar sin, ní mhór, ar nós rud ar bith, cleachtadh agus traenáil agus. Ah, tá mise ag ceapadh gur plean maith, bhuel, déarfainn go mbeadh tú go maith aige dá, eh, dá mbeifeá sort ag traenáil lena aghaidh. Tá mé díreach ag breathnú anseo ar an suíomh Irish Scrabble dot org faoi na, eh, tá fhios a't, eolas faoin rud is rudaí agus breathnaíonn sé go bhfuil trí nó ceithre cluiche tiocht fives a sé agus ní féidir leat ballraíocht a bheith agat ach is féidir leat a bheith i do active player so the association does not allow individual membership any player usually resident in Northern Ireland who has played at least one Ní thuigim cé tú rá, ní thuigim cé tú cé sort, cé sort. Bhuel, níl le n-gaoth ach go b'fhéidir go mbeidh an lucht atá acu in the last twelve months is deemed to be an active player. Mar sin, díreach caithfidh mé cluiche amháin a imirt leob i tournament amháin agus beidh mé mar active player agus ansin d'fhéadfainn cur isteach ar an base. Is dóigh go mbíonn sort ratings ag daoine nuair a bhíonn siad ag imirt. Ba mhaith liom dul ann am eicínt. B'fhéidir i mbliana, bhuel, fiche a sé, b'cheart maith. Is é bhfuil is dóigh gur, is dóigh, is ar nós rud ar bith is dóigh go, ní, níl siad ag iarraidh duine ar bith, tá fhios a't, a bheith ag tógáil áit, tá fhios a't, áit duine a bheadh go maith nó d'fhéadfadh, bheadh seans aici nó aige buachtáil ach. Ó, beidh ceann i, i mBéal Feirste i mí Eanáir, d'fhéadfadh muid dul ansin agus fanacht in áit eile má thagann aon mholtaí isteach. Tá mé ag ceapadh, níl fhios a'm an episode deireanach nó an ceann roimhe sin a bhí muid ag caint faoin turas, go Béal Feirste. Mar sin, má fhaigheann muid áit eicínt deas le fanacht ní bheadh fhios a't, d'fhéadfadh muid a dhul ansin. Ach cinnte bheinnse ag cuimhniú ar an ceann i mí Márta. Cén áit a dúirt mé go raibh sé sin? Sam. Bleá Cliath. Bleá Cliath ab ea, ná is ea. Bhí orm an podchraoladh a chur ar pause ansin soicind mar bhí duine éicint ag tabhairt amach dhom mar gheall go raibh mé ag labhairt an iomarca Béarla ar an podchraoladh. So, gabh mo leithscéal faoi sin, a éisteoirí. Seo Béarla, níl fhios cé mhéad Béarla, Dia linn is Muire. Gabhfaidh mé siar anois agus déanfaidh mé an segment sin ar fad a bhípeáil amach.

Cheap mé go raibh muid tar éis ghoil go dtí na big leagues ansin mar gheall go raibh Joe.ie nó Joe.uk i dteagmháil linn ag iarraidh ceann go n-ár gcuid físeán a roinnt ar ardán, platform, ach ansin is é an ceann a dhein muid, ceann sórt fánach faoi cluife a bhaineanns le maighnéidí, dhein muid é. trí nó ceithre bhliain ó shin agus an t-ainm a bhí ar an gcluife ná Kluster agus is sé an ceann sin a roinn siad agus dúirt mé leob ceart go leor roinn é ach an cuma libh a chur sa gcaption em go ndéanann muid físeán i nGaeilge nó tagairt eicínt go Gaeilge nó go mbíonn muid ag déanamh físeáin ach na strácairí díreach chuir siad suas é ar Facebook em agus dúirt siad would you play this game agus ó cheacht mé sin ag bpíopail amach anois agus níor dhein siad aon tagairt go n-ár sórt cineál content eile nó aon rud mar sin mar sin ní dóigh go bhfuair muid aon followers nua amach as sin ar chor ar bith. Níor bhfuair, níor bhfuair agus níor bhfuair sé an oiread sin views ach an oiread, bhí mé ag breathnú ansin cúpla seachtain ó shoin air agus Ach nuair a dhein muide an físeán sin fuair sé go leor views, an ceann is mó views a fuair muid, cúpla milliún ab ea? Ó ar Sonaí Cliste tá mé ag ceapadh go bhfuil níos mó, sé mhilliún atá feicthe ag sé mhilliún duine nó os a chionn, rud éigin mar sin. Sea, tá muid ag breathnú anois ar cuntas TikTok Sonaí Cliste anseo agus sciorróidh muid siar. Ach sé an rud faoin físeán sin, tá a fhios agat, fuair sé an oiread Bhí sé feicthe ag an oiread daoine, mar a dúirt mé, os cionn sé mhilliún duine. Ach ansin na físeáin uilig atá déanta againn trí Ghaeilge agus na focla, na, na, na, na focla a bhaineanns ar na saoir agus na leaganacha cainte luachmhara sin uilig atá Agus na déanta againn. físeáin uilig faoi garraíodóireacht agus an méid obair a chuir muid isteach ann. Sea. Ach ceann seo ar chaith muid suas an ceamara agus an fón agus.

It's just so frustrating mar níl aon bhaint aige sin leis an. Tá a fhios agam, chuir sé sin sórt, chuir sé sin sórt drochbhlas i mo bhéal. Ach é sin, mar a dúirt tú, an dream sin, Joe nó Lovin Dublin ab ea, nó níl a fhios agam cé acu. Joe.ie a bhí ann. Joe.ie, sea. Ach níor dhein siad aon tagairt go Ghaeilge, go ndéanann muid rudaí trí Ghaeilge. Bhí mé sórt diomúch le sin, ach ar aon chaoi, is cuma, ach is díreach rud, cheap mé sórt gurbh fhiú, go mbeadh suim ag daoine, b'fhéidir ann, b'fhéidir go bhfacadar, b'fhéidir go bhfacadar é sin ar Facebook agus rud a deir an iontas a binn muid. Ach an cluife sin Kluster, ba cheart dhób sin, tá a fhios agat, rud éigin a sheoladh chugainn mar, dhein muid go leor fógraíocht, margaíocht dhób sin. Ach bíonn daoine ag ceapadh, mar dá mbeadh TikTok a'inn le méid áirid followers, cé méid atá ann anois, at. fiche a hocht míle nó. nó fiche míle bheith. ó fiche míle, bhuel, naoi déag ponc trí. i ngar a bheith. Sea, i ngar a bheith fiche míle. agus do cheann féin ansin. Sea. go mbeidh muid saibhir agad ach ní bhfuair muid ach b'fhéidir trí cent. Chuaigh muid live blianta ó shin agus fuair muid Tá an sórt Tá daoine in ann sórt bláthanna a scaoileadh ar an live. Thug siad bláth nó rud eicínt agus bhí luach trí cent ar sin ach níl muid in ann é a chaiseáil isteach go dtí go bhfuil an méid áirid ann. Mar sin sin an méid an-airgid so is rud atá muid a dhéanamh mar gheall gur just go bhfuil grá a'inn don teanga agus Gaeilge Inis Oírr go háirid a chur chun cinn agus go mbeidh sé ag an dream óg, sin an sórt, sin an príomhfháth a mbíonns muid aon uair é, chuir Ach freisin níor, níor níl muid ag saothrú aon rud ar an bpodchraoladh an oiread, níor Ná níl, níl, níl. Níl ach tá sé, tá sé go deas daoine ar nós mo, déarfainn go bhfuil suim ag daoine tá's a'd, Tá mé ag ceapadh go bhfuil sé ár saol sórt neamhghnách éinne atá ag maireachtáil ar an nGaeltacht ar Oileáin Árainn agus tá's a'd dream óg ag tóigeáil clann tá's a'd ar oileán déarfainn go mbeadh suim ag daoine ann sin agus uilig trí Ghaeilge mar sea tá's a'd tá mé ag ceapadh go bhfuil muid ag cur seirbhís ar fáil agus agus má bhíonn Má bhíonn Menlo Park nó an t-óstán sin nó cibé cén áit, Cluster nó ag iarraidh cúpla dearbhán a thabhairt ann nó rud eicínt, bheadh muid buíoch ach, ach ní hin an fáth, tá muid á dhéanamh, tá muid á dhéanamh le Gaeilge a chur chun cinn agus go háirid Gaeilge Inis Oírr. Mar tá, tá an oiread saibhreas agus leaganacha cainte a bhíonns a'inn anseo nach mbíonn ráite aon áit eile agus, Tá sé, mar tá sé, tugann sé seans go dhaoine a bheith sort of a' foghlaim agus tá sé, daoine, mar tá go go leor foghlaimeoirí, bhuel go leor foghlaimeoirí ag éisteacht freisin linn, mar sea, tá sé, léiríonn sé an saibhreas a bhaineann leis an teanga. Ó, bhí mé ag breathnú ar an físeán sin Gaelscoilis, an fear sin déanann sé físeáin ar Instagram agus TikTok. Brendan, Brendan a' Tairneach, a. Ba. Sea. Dia leis Brendan, má tá tú ag éisteacht. Brendan eile. A scail, a scail, ach tá a fhear as Ros Comáin. Ach a scail é, a scail é. Agus dhein sé rud le deireanas, bhí sé ag caint leis an AI sin i nGaeilge. Mar sin b'fhéidir 100 eipeasóid eile, bainfidh muid triail as sin, feicfidh muid an bhfuil an AI in ann Gaeilge Inis Oírr a thuiscint.

Ó, ná tchín. Soicind ar bith anois. Bhuel, tá mé ag breathnú ar an monitor agus, feicim, tá sí ag corraí thart, mar sin, sin comhartha, comhartha go bhfuil, is gearr go mbeidh sí ag dúiseacht. Ehm, sea, ceart go leor, mar sea, eh, fágfaidh muid aige sin é, mar sea, eh, slán go fóill.